Inuyotu chimveni kuti mwalandiridwa pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani ma pulogalamu osiyanasiyana, nkhani za asogoleri osiyanasiyana, za ndale komanso za ziko lathu lino la Malawi. Ife a Lahiri K TV tipangeni like komanso subscribe kuti zambiri zikupezani mosavuta. Choyamba ndimafuna ndinena kuti no tisamachite mantha ndipo tisamalole wina atiopseze masankho amene akubwera pa 16 september ndi a ife nzika za dziko lino ndibwereze masankho amene akubwera pa 16 september pano si a chipani cha malawi congress party masankho amenewa si a bambo chakwera ndi akubanja kwawo masankho amenewa si a mayi a Merlyne Yolamu wamkulu wa polisi mdziko lino pamodzi ndi anthu ache masankho amene akubwerawa si a mayi Annabel Chanthunya mtalimanja pamodzi ndi MEC yake masankho amene akubwerawa si a anyamata azikwanja militia amene amapasidwa zindalama kuti aziononga amtendere wa dziko lino kuchokera ku mcp masankho amenewa ndi a ife amalawi choyambirira ndi chimenecho chachiwiri palibe munthu amene angatipangire ife zochita zimene ife tikuona kunena kuti zimene akutiuzazi ndi utambwali pali umbanda munthu uyu ngwakuba afuna kuononga chisankho ife sitingavomere ndiyambe ndi chonchi malamulo a dziko amakhala malamulo a wanthu osati malamulo a munthu mmodzi kapena chipani chimodzi and malamulowo ngati akuphwanya mtendere wa mzika za dziko ngati ifeyo nde malamulowo tikuona kuti za uchitsiru ife izi sitikupanga nawo we are more than ready kuphwasula zimenezozo sitizalola lamulo lina lililonse lobwera lonena kuti lichose mtendere kapena democracy mdziko lino kuti izagwire ntchito kapena izapindule zimenezo sizatheka ndimafuna nditero kunena kuti ngati dziko pamene tikuyandikira pa 16 september ndimafuna uthenga uwu upite kwa inu nonse nzika za dziko lino kuti ngati dziko la malawi sitikuvomera kudzagwiritsa ntchito smartmatic machine ayankhula zambiri monyengerera amalawi ayankhula zambiri mofuna kuti amalawi tikhale chete koma ndimafuna ndiwauze a MEC kunena kuti zisankho zimene zikubwerazi zizayenda pa magalimoto zizanyamulidwa mmene zimanyamulidwa zisankho zina kupita ku main tally center kuchokera ku ma uh, polling station onse mdziko lino la malawi ndimafuna ndiyankhule chonchi chifukwa chani amalawi ena simukumvesa bwino pamene mayi annabel mtalimanja ayankhula kunena kuti no zisankhozi zikadzavotedwa malo omwewo anthu adzawerenga akadzawerenga adzakhoma pomwepo koma chimodzi chimene sakuchiyankhula ndikunena kuti zizachoka bwanji ndimafuna nditero kuchokako mpamene afuna kudzagwiritsa ntchito smartmatic mkati mwa ulendo otumiza zosatira kupyolera mu chinthu chimenechi ndi pamene azakhale akusintha mafigures ndi pamene azakhale akutembenuza zosatira za zisankho zimene kumapeto kwace dziko lino ngati sitikhala sitisamala mwazi uyenda andikuchitika zinthu zoopsa and amalawi sitifuna zimenezi ndimafuna ndibwereze kuliuza dziko la malawi kunena kuti ndi utambwali umene mayi mtalimanja akuchita and chimene amalawi muthe kuchidziwa nchonena kuti no achakwera pomtenga mayi ukumuika apa panali zokambirana kaye zazikulu ndipo zikuchitika kuseri zokambirana zazikulu kuti mayi alimbe mtima asatekeseke china chilichonse apange andi asabvomere kuti smartmatic ichosedwe ndimafuna ndiyankhule chonchi amalawi chinthu chimene ngakhale eni ake ochipanga ma americanswo akunena kuti chinthu nchosafunikira sichili bwino ndi chinthu chowonongeka amene ndi chinthu cho- cho- cho- cho- cho- chopereka mavuto ndi chinthu chimene ziko limene lifuna kugwiritsa ntchito chimenechi ndiye kuti boma la nthawi imeneyo liyakonzekera kuti libere chisankho mayiko ambiri tili ndi zitsanzo za mayiko ambiri andi amalawi mukuona ngakhale no anthu amene anakonza chimenechi mwaonapo ngakhale advisor wamkulu wa donald trump akuyankhula za smartmatic kuti ndi chinthu chonyasa ndi chinthu choti chimabera zisankho andifunso nkumanena kuti chifukwa chani a mcp akuchiyamikira ndimafuna ndi- nditero chonchi

akuyankhula kunena kuti no ndi zinthu zonena kuti tikuyeneka kuti tidzagwiritse ntchito smartmatic chifukwa chonena kuti no zomatenga mavoti athu mmagalimotozi zatopesa zimachedwesa funso ndikumanena kuti ichi chingakhale chifukwa chokakamira kuti smartmatic imene zipani zonse imene mabungwe onse imene anthu azipembezo tikunena kuti no chinthuchi chili ndi mavuto chinthuchi chimathandizira kubera zisankho chinthuchi ngakhale mayiko akunja achiblema kale chinthuchi nchonyansa chinthuchi chayamba kale kupereka mavuto mukayang'anira ku blantyre kumadera ena anthu akuti akapita kuti akapange check a mayina awo akuika fingerprint mayi- sizikutuluka sizikuonesa chinthuchi chinaonesapo pakati pomwepo mayina ena anasowa and mainawa anabwerera funso nkumanena kuti anawabwezeramo ndani ngati mainawa anasowa nkutiuzanso kuti abwereramo funso nkumanena kuti ndizola- zosa- zowavuta kuti akhoza kutha kuyikamo mafiga ena mchinthu chimenechi tichidalira bwanji chinthu chimene chikupezeka kuna kuno cha- chikuti chataya maina chasokoneza maina later on tikuuzidwa kuti maina aja abwereramo anawabwezeramo ndani and anawabwezeramo bwanji tikhala nacho bwanji chikhulupiriro chinthu chimene chikuti no sichili safe chifukwa chonena kuti ngakhale zipani zonse zimene ndi a- a- a- a- a- a- a- eni ake achisankho zimene zikubwerazi zikukanizidwa kuti zione uh, system ya MEC nde ndimafuna ndiyankhule uthenga wanga waukulu kwambiri ukupita ku dziko la malawi kunena kuti ni nthawi yonena kuti mwezi uja sopano umene abwana amautchula uja akatiphere kumsewu mwazi uja umene amanena uja yakwana nthawi yonena kuti dziko lapansi lione kuti mkulu uyu mawu ake apherezera pakutipha kutikhapa kutiombera kapena kutivulaza mmene mwanjira inanso imene ayikonza koma ife tsopano ngati nzika za dziko tikupita kumsewu kuti no to smartmatic machine sitikuyifuna smartmatic machine chimenecho ndi chakwawo atha kukachigulisa kaya atha kukachiphwanya kaya ka- akapasa ana aziseweresa kaya zikathandizira kuwerengera zinthu zina kaya ndichani kaya nchinangwa kaya ndi ndalama kaya ndichani sindikudziwa koma chimenecho sichikugwira ntchito pa zisankho zimene zikubwerazo two amalawi tazifunseni mafunso kunena kuti no mm, dziko lina lililonse pa dziko lapansi timanena kuti majority rules now zisankho zikubwerazi zipani zonse za opposition zochuluka zikunena kuti chinthu ichi ife sitikuchifuna and chipani chokha cholamula chikukakamira funso nkumanena kuti no anzawo onsewa akuti chinthuchi nchoyipa awawa akuchikakamira bwanji nkumanena kuti ndi chabwino awa akuchikakamira bwanji kumanena kuti tigwiritsa ntchito chomwecho kodi ngati mcp ngati mec ngati no awawa akukakamirawa akudziwa kuti no aw- a- chisankho chobwera chikubwerachi chikuyeneka kuzakhala cha free and fair bwanji sakugwirizana ndi anzawo maganizo awo kuti ichi ayi choyipa pa zifukwa zomveka bwino zonse ndi ma example amene akhala akuchitika ngakhale mdziko muno pa nthawi ya kulembesa ngakhale lero bwanji akukana zimenezi amalawi mudziwe kunena kuti no smartmatic pobwera chinthu chija owapanga advise chakwera adawauza kuti mene dziko lili kuyendera if you want to win again mugwiritse ntchito chinthu ichi ndipo ena anauzidwa kale kachidule kache ka chinthu chimene chakuti azabere chisankho mu nthawi yotumiza zosatira ku national tally center right two ndimafuna amalawi muziwe ichi kunena kuti no wokuba munthu amene tikumukayikira munthu amene tikuona kuti uyu walowa mnyumba mwanga waba and chinthu choyambirira ndikumusecha ndikunama ine amalawi munthu asechedwe ambuye uyu waba ine sinabe yabwe ndikukayikirani nisumuni iya ine sinabe tiye ndikuseche akuti ine musandiseche sindikufuna right yamwe inu mukuyeneka musechedwe muonedwe chifukwa mwatenga ndalama zai- zaidwake inuyo airesefula kuti ndemakani pamene paper pakana kumapeza zimabaunsa anyamata azikwanje kuti alisombwera kwa ine kuti andiseche mumukapu munthu ameneyo waba sanabe ndi zimene akuchita mayi annabel right ambuye system yanu ipangidwe check akuti system yanga singapangidwe check who are you system yo ndi yako pamene anthu anapita zisankho zonse zimene zachitika m'malawi muno system ya mec achita justice chifundo kachale ndi timu yonse amavomera kunena kuti bwerani muzaone system chinthu chinangosankhidwa kuikidwapo sichanga chisankho chimene chikubwerachi sichanga ainake amene afuna mudziwe chinthu chikuti ine ndili clean ndi makomishona zanga bwerani muone china chilichonse mayi uyu for the first time in this country pa history kukana kuti ine sindifuna kuti ndionedwe chinthu chimenechi waikamo chani akubisa chani chimene akuopa kuti zipani zina zione ndi chani thats why mfundo number two imene tikunena kuti tikupita ku msewu mayi uyo azipita and ngati akufuna za mtendere alole kuti no system ya mec ikapangidwe check alole kunena kuti smartmatic sitikuyifuna point number three ndi nkhani ya ma auditors zisankho ziti dziko liti limene mayi annabel atha kubwera nkuyankhula kunena kuti kunachitika zisankho zopanda ma auditors zisankho zopanda anthu a private oyang'anira lero lino amalawi mudziwe ichi mec inanena kuti ayi ifeyo ma auditors athu akhala ma internal auditors kunena kwina atenga akuluakulu mbava zomwezi zabomazi ma civil servant amene amanamizidwa kuti tikukwezani maudindo komanso ndalama ndi izi akayang'anire zisankho ife ngati nzika za dziko we say no to internal auditors kuti ayang'anire zisankho zathu tikunena kuti we need private professional auditors not internal auditors do you hear me koma mayiyu akunena kuti maauditors sindikuwafuna iyayi kunena kwina ine ndifuna ndizizangopanga zinthu ndizizangoba ndizizangosintha manambalawo nobody amene atha kumandiona kapena kumandipanga cheki kapena kumandifufuza kuti ndikugwira bwanji ntchito during uh, vote period do you understand ichi ndi chifukwa chimene ndikunena kuti amalawi dziko lonse tikuyeneka tipite pansewu ifeyo zisankhozi ndi zathu zisankhozi amalawi dziwani ichi munthu amene ali commissioner ku mec kaya ndi cheya kaya ndi commissioner wamba alibe mphamvu zotiuza ife zochita zimene iye akuganiza pa zisankho za ife eni nzika za dziko lino so zisankho ndi za malawi 21 million then we say mmalawi wina aliyense chitipa to nsanje nkhotakota to karonga akuyeneka kuti no akhale odziwa ndi osangalasidwa ndi okhutira pa zisankho zimene zikubwerazi apapa zaonekeratu kunena kuti ifeyo tikulandira mafoni osiyanasiyana ochokeranso mzipani zosiyanasiyana kuphatikizapo cholamulacho mauthenga ambiriso akuchokera kumeneko kuti amalawi mukangopanga mistake yovomera ichi nde kuli bwino osapita kukavota chifukwa chi- chimenechi chikuyikidwa pamene patavota kale nde ndimafuna ndikupempheni amalawi kuti wiki ya mawayi mumva kunena kuti madate a mademonstration ayenda motere and lastly tikatseka maofesi onse a mec ku head office yawo titseka maofesi onse a mec mdziko lino ku region ina iliyonse sitingakhale pansi nkumasekerera za uchitsiru zimenezi ife eni zisankho ife nzika za dziko lino sitingalolere kumakaopsezedwa ndi kuuzidwa zochita ndi anthuso amene aba ndi amene akudya misonkho yathu tsiku la lero ndimalize ndi mawu awo amalawi anzanga zisankhozi ndi zathu anditiyeni tivomere kuti no ngati ndikukwanirisa zimene a Chakwera ananena kuti azakhetsa mwazi akwanirise ku dziko lino dziko lonse ngakhale yehova kumwamba akuona chimenechi koma ine i know for sure mulungu wathu sagona tulo ayi mulungu wathu sayang'anira zopusa ngati zimenezi chifukwa ngakhale achewa akumva kupweteka atumbuka akumva kupweteka amang'anja akumva kupweteka asena alomwe ayawo angoni ankhonde ndani aku malawi wina aliyense akumva kupweteka lerolo shuga 5.5 right 5500 lero paketi ya shuga 1 kg lerolo tikunena pano chimanga chafika kale 60000 pamene anthu ena akukolorabe lero ndikunena pano fetereza wasuntha kale ali pa 165000 siku la lero lero ndikunena pano 5 lita ya mafuta ophikira yafika kale 57000 ndikunena ine pano anthu mabizinesi atha anthu akutseka chifukwa cha zinthu mmene zafikira zinthu zafika ponyansa forex ija kulime mafuta kulime magesi dawa kuvuta everyday wina kunena kuti no tivomere kuti smartmatic chimene chili voti yake tichivomere ife tikuziwa kuti no afuna akangofika pamene azangolengeza kuti wawina ndiwe do you think we malawian we are stupid ndilekeze pamenepo uthenga upite kwa wina aliyense ndipo ndibwera kudzauza dziko chomwe ah, chichitike maka madeti ama demonstration ndatchulapo mfundo zitatu smartmatic ah, kuonedwa kwa system ya MEC komanso private auditors pa zisankho zimenezi no smartmatic tikufuna system ya mec ionedwe monga mmene zisankho zonse zakhala zikuoneredwa komanso tifuna ma uh, private auditors not zauchitsiru zikomo dzina ine nditwere nyenye chikoni cha onse

mademonstration awa kulibe kunena kuti ine ndi bwana ine ndine governor ine ndine secretary general ine ndi vice president kaya ine ndi ndani this time around kaya ndi ma shadow mp mutute anthu anu mademowa mukangowamva sitipanga nawo zocheza si nthawi yo- ya ubwana nthawi ya ubwana tikazavota this time around ndi nthawi yopulumutsa dziko lino la malawi may god bless you and may god bless malawi